Ayiwa bi ta an bɛn'o kɛ fɛn kan n'u b'a fɔ a ma ko kunkolodimi tubabukan na n'u b'a fɔ a ma sefale a dɔw la an bɛna kuma walawalali kan n'o ye definisɔn ye fo ka se a nafa yɛrɛ ma n'u b'a fɔ a ma ɛntɛrɛ ani an bɛna da don fiziyopatolozi la a yɛrɛ bɛ manifɛsite cogo di farisogo kɔnɔ ji bɛ boli cogo di ɲɔgɔn kan fo ka taa se kun jɔnjɔn ma n'u b'a fɔ ko sefale perimɛri ani sefale segɔndɛri olu kun mun de b'a sababu an bɛna an da don kilasifikasɔn yɛrɛ la a kilasilen don cogo di diɲɛ kɔnɔ ni o ye sosiyetebaw fɛ ani kilasifikasɔn ɛntɛrinasiyɔnali fo ka fara n y'a fɔ a ye cogoya min na sefale perimɛri o ye jumɛn ye ani sefale sekɔndɛri o ye jumɛn ye an bɛna an da don a dɔw la ni o ye furakɛli o la sa u ko ko kunkolodimi n'i y'a ta ka jateminɛ fɛn de don n'u b'a fɔ in sefale apele familiyɛrima mal de tɛt dimi de don i b'a dɔn i kunkolo kɔnɔna na n'u b'a fɔ buwat karaniyɛn ka taa se fo tɔn ma o dimi sa a bɛ kɛ kɛrɛ la dɛ awɔ o dimi n'u b'a fɔ inilateral kuma dɔ a bɛ cari a bɛ bɔ kunkolo miliye la ka cari mɛ kuma dɔ n'i y'a ta ka jateminɛ ka bɔ kunkolo kɛrɛ la ka taa kɛrɛ dɔ in na a bɛ se ka k'o ye walima a bɛ taa tenda la walima a bɛ taa tɔn na o la u b'a fɔ ko dimi a b'i n'a fɔ la ko operesɔn de don operesɔn de i n'a fɔ la puwa dɔ sigilen don a kan ani misaliya la sisan n'i ko ko zɛni rɛsipiratuwari i n'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ o tɔɔrɔya b'a kan a tɛ ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ fo ka se hakilina tɔɔrɔ ma dɔnki o bɛɛ bɛ se ka fɔ d'operesɔn o la walima kɔnperesɔn i b'a sɔrɔ la a bɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ko sɛntiri ka sere ka dɛrɛ walima de maritɛlima a bɛ komi buriba n'o ye mankan dantɛmɛ ye fo ka se u b'a fɔ min ma ko sɔk de marito i n'a fɔ la marito yɛrɛ ka sɔku marito nɔ a b'o bɛɛ se mɔgɔ ma walima anfɔnsema i b'a fɔ la fɛn dɔ de digi bɛ ka digi a kan walima a b'a fɔ la ne kunkolo a b'i n'a fɔ fɛn dɔ bɛ ka jeni a kɔnɔ walima pikɔtuma i n'a fɔ a bɛ ka sɔgɔ sɔgɔ walima furumiyima i n'a fɔ la bubaga i n'a fɔ bubaga bɛ kɛ ne kunkolo la banabagatɔ dɔw bɛ se k'o f'i ye walima ekarazima i n'a fɔ la fɛn dɔ bɛ ka ekilate n kunkolo kɔnɔ walima n kunkolo yɛrɛ bɛ ɲini ka na ekilate a dɔw la i b'a sɔrɔ la limɛri bɛ dɔw ta wuli u tɛ se ka maga limɛri la fiyewu walima mankan o man ɲi dɔw ma o la sa n'i y'a ta ka jateminɛ dun n'u b'a fɔ a ma ko intérêt n'o y'a nafa ye i b'a sɔrɔla a carilen don diɲɛ bɛɛ kɔnɔ dɛ a prévalence sa n'o ye mɔgɔkɔrɔba yɔrɔ ye i bɛ mɔgɔkɔrɔba sigi bi duuru i b'a sɔrɔla a b'o la kɛmɛ kɛmɛ kunda a bɛ se mɔgɔ bi duuru ma a ka gɛlɛn i ka mɔgɔ ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a k'a fɔ ko kunkolodimi ma deli k'ale minɛ petu i t'o ye i ka ɲɛnamaya bɛɛ la o gurupu la sa i b'a sɔrɔla bana dɔw b'a kɔnɔ n'u b'a f'o ma ko crise migraineuse fo ka se fɛn ma n'u b'a fɔ a ma bɛɛ lajɛlen a bɛ se bɛɛ lajɛlen ma si ko t'a la mɔgɔkɔrɔba ko t'a la denmisɛnnin ko t'a la siya ko t'a la wa a bɛ se fantan ni faama bɛɛ ma dugukolo kan ka fɔ ko euh, sur le plan géographique ka fɔ a bɛ nin kulu in de la farafinna dɔrɔn na o t'a la walima k'a fɔ k'a bɛ nanzara dɔrɔn na Europe o t'a la walima a bɛ amɛrikɛnw dɔrɔn na o t'a la i b'a sɔrɔla se bɛ kɛ bɛɛ ma i kɛra arabu ye o i kɛra farafin ye o i kɛra farajɛ ye a bɛ se bɛɛ ma o la n'i y'a ta ka jateminɛ dun o kunkolodimi i b'a sɔrɔla a ka ca la mɔgɔw bɛ taa furakɛli la dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ ka lajɛli bɛɛ la i b'a sɔrɔla kɛmɛ kɛmɛ kun na i b'a sɔrɔla a bi kɔnɔntɔn taamasiyɛn bɛɛ ye kunkolodimi b'a la donc i b'a sɔrɔla a bɛ dɔw la a mɛnna voilà dɔw ta ye daminɛ ye san caman ko don dɔw ta ye kalo dama dama ye bon maintenant an bɛ tila ka na an da don a tɔ la ka a walawala o la sa n'i ye physiopathologie ta k'a jateminɛ fɛn in yɛrɛ bɛ manifester cogo di i b'a y'a dɔn k'a fɔ cogo di farikolo zɛmɛ a bɛ sɛgɛn filijuru ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sɛgɛn bu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka se ji minnu bɛ boli kunkolo zɛmɛ kɔnɔ i b'a dɔn cogo di o sira ninnu kan ka fɔ kunkolodimi a bɛ ka manifester ni nin y'a place in jɛ ni nin y'a nɔ in bila nin bɛna ni nin tɔɔrɔ ye nin walima nin bɛna ni gɛlɛya in ye fo gɛlɛya in bɛ kɛ ni kunkolodimi ye o la n'i y'a kunkolo zɛmɛ ta k'a jateminɛ u b'a fɔ min ma ko récepteur o de bɛ kunkolo zɛmɛw na barisabu n'an bɛ maga fɛn dɔ la an b'a dɔn an bɛ ka maga a la walima ni funteni bɛ an b'a dɔn funteni bɛ walima ni i bugɔra sa den bugɔra a b'a dɔn dimiya in bɛɛ bɛ bɔ kunkolo zɛmɛ la n'u b'a fɔ o ma ko les récepteurs o signaux ninnu n'u b'a fɔ o ma ko la structure de la tête ka daminɛ joli boli sira ninnu na n'o ye les vaisseaux sanguins fo ka taa se kunkolo zɛmɛ misikiliw ma kunkolo misikiliw fo ka taa se a fejo sira ma n'o ye nerf ye ka taa fo kan na n'u b'a fɔ les nerfs du cou ani ɲɛdayanfan ninnu fo ka se kunkolo si ma n'o ye cuir chevelu fo ka se les méninges n'o ye kunkolo ka datugulan parce que méninge de ye kunkolo datugulan ye komi n'i ko ko yiri fara n'i ye yiri fara dɔ bɔ dɔwɛrɛ bɛ na n'i ye dɔ bɔ dɔwɛrɛ bɛ na hadamaden fɛnɛ kunkolo bɛ ten i n'a fɔla datugulan datugulanw dɔw u kɛlen bɛ ka kunkolo datugu o la n'i y'o ta k'o jateminɛ u b'a fɔ min ma ko bon n'o ye timɛri ye walasa a bɛ se k'a faamu surunmanin na cogoya min na fo ka taa se u b'a fɔ min ma ko hémorragie cérébrale kunkolo jolisira mana geren walima a mana ci walima infection mana a sɔrɔ i b'a sɔrɔla kunkolo sɛmɛ bɛ kɛ i n'a fɔla a volume bɛ augmenter misaliyala so min ni vitre b'a so la walima ventilo bɛ so kɔnɔ a bɛ ka munumunu a bɛ ka fiɲɛ di so ma kuma dɔ n'i ko k'i bɛ da yɛlɛ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la walima n'i ko k'i bɛ da tugu kuma dɔ da bɛ bali ka tugu a yɛrɛ ma donc pression fanga bɛ bonya kunkolo so kɔnɔ donc o bɛ kɛ ni gonflement ye ni o bɛna se a ka structure ma ka se ji minnu bɛ boli ka se fo jolisira ninnu ma ani misikili ninnu a bɛ gonfler donc a ka récepteur min bɛ yen n'o b'a fɔ ko nocicepteur o b'a dɔn ka fɔ ko dɔ bɛ sen na donc o sababu in bɛ se ka na ni kunkolodimi ye a b'a faamu cogoya min na o kɔnɔna na n'i y'a a jateminɛ sisan mɔgɔ mana fɛn sumanenba dun sisan i b'a dɔn cogo di ka ko dimi bɛ fɛn sumanen mana se dɔw ma n'u b'a fɔ kunkolo ka joli sira dɔ bɛ ani olu bɛ a santi k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen u b'a wa u bɛ carin ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ a bɛ a bɛ o la i b'a dɔn ka fɔ kunkolodimi b'i la o de bɛ na ni kunkolodimi dantɛmɛ walima a daminɛ fo ka se nerf dɔw ma u b'a fɔ ko nerf trijumeau o fɛnɛ ni toucher kɛr'o la ni se kɛr'o ma o fɛnɛ bɛ se ka na ni kunkolodimi ye o n'a ɲɔgɔnna caman maintenant kunna dun n'i ko k'i bɛ kun fɔ u b'a fɔ ko a kun a ka ca a tableau clinique a bɛ kɛ i n'a fɔ la kuma caman dɔgɔtɔrɔw bɛ tɛmɛ a yɔrɔ kan kuma dɔ la ni n'a sɔrɔla kunkolodimi ma avancer mais kunkolodimi min mɛnna a bɛ san caman bɔ kalo caman par exemple dɔgɔtɔrɔw bɛ se k'u intéresser o la i n'a fɔla kunna sisan u b'a fɔ ko bana na bana min n'u b'a fɔ o ma ko les maladies bana min b'a daminɛ na bɛ ni walima bana min ni a dan sɔgɔ mɔgɔ so sɔgɔ olu bɛɛ b'a la o taamasiyɛn ninnu bɛ yen i b'a sɔrɔ la taamasiyɛn ninnu tɛ fɛn kelen ye kuma dɔ o la n'i y'a ta ka jate minɛ i b'a sɔrɔ la sɛgɛn dantɛmɛ o bɛ se ka na ni kunkolodimi ye dɛ surmenage o bɛ se ka na n'a ye ka leçon ta k'i yɛrɛ surmener walima ka fɛn dɔ mara hakili la k'i yɛrɛ surmener o bɛ se ka na n'a ye walima sunɔgɔbaliya o fana bɛ se ka na ni kunkolodimi jatigɛ ani siran ani kamanagan ni kamanafili o bɛɛ bɛ se ka na n'a ye u b'a fɔ kuma dɔ la fura fɛnɛ bɛ yen dɛ a kana ɲinɛ o kɔ i n'a fɔ la dɔrɔguw fɛnɛ bɛ yen ani nɛnɛ walima fraîcheur o bɛ se ka kɛ dɛ walima mura u b'a fɔ bana min ma ko sinusite nin bɛɛ y'a damata thème de ye don nataw la min bɛ se ka fɔ u b'a fɔ min fɛnɛ ma ko angine walima ɲindimi walima muso bɛ a ka laadabɔ la a bɛ hakɛ to o bɛɛ bɛ se ka na walima u b'a fɔ bana ma ko infection virale boisson glacée fɛnɛ bɛ se ka kɛ

o y'a classification dɔ bɔ n'o bɛnna san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi wɔɔrɔ ani fila ma o la n'i y'a ta ka jateminɛ u b'a fɔ ko céphalée primaire bɛ yen secondaire bɛ yen n'o y'a kun fɔlɔ ye ani a kun filanan kun fɔlɔ la sa i b'a sɔrɔ la primaire migraine b'o kɔnɔ n'o ye kumabi ye ani u b'a fɔ min ma ko céphalée de tension ani algie vasculaire de la face ani céphalée chronique min bɛ yen nɔ n'a mɛnn'i la n'a bɛ san caman kalo caman b'i la o ye céphalée chronique ye fo ka taa se classification wɛrɛ ma dɛ u b'a fɔ a bɛ min kɔnɔ n'o ye primaire ye sɔgɔsɔgɔ ani a bɛ hakɛ to ni i y'a jɛɲɔgɔnya kɛ o fana bɛ se ka na ni kunkolodimi ye dɔw fan fɛ walima céphalée primaire wɛrɛ min bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ hypnotique ka to sunɔgɔbaliya la i tɛ sunɔgɔ o bɛ se ka na ni o bɛɛ bɛ primaire kɔnɔ o la o céphalée ninnu o kɔfɛ an bɛna an da don céphalée secondaire la secondaire o ye classification type de n'o ye secondaire ye ni a bɛ siri fɛn na u b'a fɔ ko traumatisme crânien mɔgɔ min ye accident kɛ ka kunkolo jolisira dɔ geren walima ka dankari kunkolo zɛmɛ na walima a misikiliw la o la u b'a fɔ ko bɛ yen dɛ digira kan kolo yɔrɔ dɔ la ka jigin walima ani o sefalen kɔnɔ halisa u b'a fɔ min ma AVC ka kunkolo jolisira geren walima k'a ci o bɛ se ka na n'a ye dɛ walima o b'a sɔrɔ la kunkolo zɛmɛ kɔnɔna na joli bɛ bɔn yen nɔ mɛ i b'a sɔrɔ la toromati ani u b'a fɔ min ma ko o fɛnɛ bɛ se ka y'a la dɛ o tipu ninnu olu bɛɛ lajɛlen o sefale sekɔndɛri walima koze patɔrɔnbo de sini dumuni sereburu o bɛɛ bɛ se ka na n'a ye o la sa N'i y'o o ta k'o jateminɛ o sefalen sɛgɛndɛri u b'a fɔ fura dɔw dunni bɛ se k'a kɛ dɛ n'u b'a fɔ fura dɔw bilalen walima bana dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko o fɛnɛ bɛ se ka na n'a ye dɛ o bɛɛ bɛ se ka na ni sefalen ye mɔgɔ la dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ u b'a fɔ o ma ko trouble de l'homéostase ani fo ka se hypertension kelen kelen ma dɛ ani dialyse furakɛli nasɔn dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko dialyse ani hypothyroïde ani minnu bɛ céphalée kɛ n'a bɛ mɛn o la kunkolodimi bɛ mɛn o la a ka ca la o bɛ secondaire fɛ ani fo ka se bana dɔw ma dɛ n'o ye ɲɛdalabana dɔw ye ɲi b'o la ani ɲi bɛ kole kolo minnu na u b'o la n'o ye masɔrɔ ye fo ka se tan ma ani fo ka se torobolo mantɔ ma dɛ n'u b'a fɔ la ani turubu sikoti hakilina bana dɔw don olu bɛɛ bɛ se falen sɛgɛnɛrɛri fɛ kunda sisan

o la sefalen koroniki kɔnɔna na ni a kɛra a ti ban fiyewu i b'a sɔrɔ o kun caman ye kana di su ye dɛ ko ka ni min b'o la ani a bi de vazo kɔnsɛri nazo ni dɔgɔtɔrɔw b'a sɛbɛn mɔgɔ kun dɔnku sefale sewɔndɛri min liélen don accommodation na tuma dɔ fɛn dɔw bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ fɛ pour k'o bɔ yen o mana bɔ yen tuma caman i b'a sɔrɔ a jɔyɔrɔ ye kɛmɛ kɛmɛ kunda bi wolonwula ni wɔɔrɔ ni murumuru duuru o la sa ne bɛ min fɔ kuma kuncɛlenya la kunkolodimiw tɛ kelen ye k'ale bɛ kunkolodimi bila mɔgɔ la misaliya la sukarontanya a bɛ kunkolodimi bila mɔgɔ la sunɔgɔbaliya a bɛ kunkolodimi bila mɔgɔ la ɲindimi a bɛ kunkolodimi bila mɔgɔ la typhoïde a bɛ kunkolodimi bila mɔgɔ la fo ka taa se dimi ma a bɛ kunkolodimi bila mɔgɔ la walima kile a bɛ kunkolodimi bila mɔgɔ la a ka ca kalo labɔ ye dɔw ta ye donc a ka ca a caman na i b'a kun de ɲini fɔlɔ n'a kun ɲɛ sɔrɔla a furakɛli bɛ nɔgɔya an kun b'a fɛ ka nin de fɔ kunkolodimi kan a tɔ bɛ na salamu aleykum